Funso nkumati, kodi nkhani za malifomu zinathera patipo? Kodi zinapita kutiko za malifomu a Chilima zija? Mu chaka cha 2021 kunapangidwa lifomu imene anayitsogolera ndi malemu Saulos Klaus Chilima. Akuti amafuna aunikire boma kuona kuti pamene pakulakwika ndi patipo. eh, ndipo malifomu aja anangoti zii ndipo lero lino kuti mupite olo mukagogode pa ofesi ya Peter Mutharika ndikunena kuti kodi bwana mmene yachokera MCP umu malifomu aja malifomu achilima aja ndikuti panopa mm, muwapanga implement eh, tizitsatira malifomu achilima akakuthamangitsani kumeneko ndi makofi eh? a mcpnso nawo ndi chakwera wawo hmm, malifomu aja anangoti zii nde lero lino ndikufuna ndikutambasulireni chifukwa chimene anthu andale sakufuna kuti one inuyo mudziwe zoti malifomu achilima aja munali chani number two eh, chimene iwo sanga sangapangire implement malifomu aja hmm? achilima anapanga malifomu aja ndi cholinga chosintha zinthu zina zimene zima, zimatha ndalama koopsa mu bomamu ndipo mavutowo anapanga lipotiyo inapangidwa ndi mapeji 300 400 koma ifeyo taononga nthawi yathu kuti inuyo amaumawo mutani mudyeko nawo mwakanthawi kakang'ono chabe in 10 minutes tikhala titamaliza kukutambasulirani chani nkhani imene ndine moto mpakani ndimakonda kupanga timavidiyo tangati timeneti kuti anthu azidziwa zimene zikuchitika kunjako hmm? chinthu choyamba ma allowance achilima ndi anzawo chimene anadandaulapo kwambiri ndi nkhani ya ma allowance akuti mu chaka cha 2019 kufika 2020 budget ije 79 billion inapita ku ma allowance okha 79 billion kugawidwa ku ma allowance akuti mm, ma allowance anapanga approve 27 billion koma ma allowance amene anatuluka 33 billion kutanthauza kuti pa- pakatipa pali ndalama zambiri zimene sizikutani sizikuoneka kuti zinapita kutiko nde kulinso machani amene amati ma audit kuti afufuze kuti ndalama zija zili kutiko malisiti akusowa anthu aja aku, akungothawathawa ma, ma, ma trip ena akuti sanachitike nde achilima ndi, a- ndi anzawo amalifomu anati onsewawa eh, akuononga dala ma allowance chimene chidzichitika panopa ndi chakuti mupange introduce kuti imene amati full board kukakhala meeting ndalama zizichoka ku boma directly kupita ku chani ku hotel zisakhale mmanja mwa mbuzi ina yake olo maumau wina wake chimene chocho amafuna kutani ku, ku, ku, kulanga amaumauwa kuti ndalama zijakanira kuti kuli meeting ku Salima okay mukakhala 3 days ndalama tatumiza kuchani ku hotel yakumene koko inu tapitani kukagone kumeneko 3 days that way amanena kuti uh, kuwononga ndalama kuja kutani kut- kutha kuchepa imeneyo inali number one chinanso nkhani ya ma alawansi inali ya ma alawansi a ma MP amanena kuti ku ma MP aja amalandira sitting allowance ndikupezeka kuti ndalama zawo zikukhala double koma kugwira ntchito yawo ndi MP mwamusankha ali ndi salary ali ndi mabenefits koma akapita ku parliament ndikumapezekanso kuti kuchani akuti sitting allowance ndiye allowance iyo ndi yachani chimodzimodzizo akuti kuchani kuchipatalako Ku- imene amati chani risk allowance a Chilima ananena kuti kodi zikukhala bwanji kumene koko kuli top up allowance kale mm, munthu akugwira ntchito ndiye kumanena kuti risk allowance chodabwisa ndichoti eh, aphunzitsi nawo kuli ma risk kumene koko samalandira risk allowance ma driver kuli ma risk kumene koko samalandira ma, ma risk allowance koma akuchipatala okha akulandira ma risk allowance chifukwa chani nde a Chilima ananena kuti iyayi ma benefits ma sitting allowance a ma MP athe ma risk allowance akuchipatala nawo atani athe nde eh, mukutha kuona pang'ono pang'ono ndikupanga paint picture apapo kuti mabwana eh, sa- sakanalola zimenezi chifukwa choti eh, chifukwa choti ma, ma, ma reform aja ama, amagwira ku moyo amagwira ku moyo koma ndalama magayi zimene zikuonongeka kuma kuma kuma ku- kubomaku si ndalama za masewera mabiliyoni amene akutchulidwa kumeneko nde ngati imeneyo inali muchani mu 2020 nthawi imene Nanga nanga mu 2021 hmm, mu 2024 ndekuti kwagwa ndalama zingati mmene anakwiyira achani abwana Chakwera ndi ma allowance pakatipa ndi ma, ndi ma trip ndekuti kwaonongeka ndalama kumeneko zambiri mbiri chachiwiri ma employment contracts kapena kuti kalembedwedwe ntchito ka anthu. pakalembedwe ntchito mu boma eh, a Chilima ndi gulu lawo anapeza kuti Kumenekokonso kwavunda koopsa, kwawola koopsa chifukwa chakuti anthu ena akulowa m'boma opanda olo interview, kusankhidwa munthu chifukwa cha ndale, kenako munthu ndikupezeka kuti watani, walowa pa pay, pa pay ya ya boma, munthu kulowa chifukwa chosankhidwa ngati personal assistant, kenako ndikupezeka kuti watani, walowa m'boma, nde. Kuliso ina oti imene amati warehousing kukutenga munthu kukakuyika pena pake osamagwira ntchito koma sale kumalowabe nde zimenezozo ndi zimene a Chilima anapeza kuti iyayi ukuko kalembedwe ka ntchi ka kalembedwedwe ka ntchito kukufunikaso kukonzedwe eh malamulo olembera anthu ntchito kumenekokoso ndi akalekale ena ama 1991 imene amati chani kodi aah civil servants act za m'ma 1991 nde a Chilima ndi gulu lawo ananena kuti iyayi kumenekoko kukufunika kukonzedwe mm, then kuliso nkhani ya ndalama ku, ku, ku- kulembedwa ntchito komweko akuti munthu olandira salary yochepa m'boma amalandira 61% yochepa kuposa madolo amene amalandira ndalama zambiri kumeneko number 1 imeneyo 2 anthu amene amagwira ntchito ku maparastatal ku mabom- ku mabungwe ngati Egenco Escom water board akulandira ndalama kuposa anthu ena amboma momwemo chimene chili chodabwitsa chifukwa choti zonseza ndi zaboma nde kodi salary zikusiyana bwanji hmm? then kunalinso ku chani kuti mabwana akukuntha ndalama kumenekoko ndi ma fuel allowance mm? akuyendera ma prado amene ali ma 3500 cc fuel munthu kumalandira chani 500 liters pa mwezi zili mu chani zili mu lipoti ndekuti akuti ana fees ya mabwana mm, ana skulu kuli nanga si akakulemba ntchito kaya ndi bwana wa ku Escom akuti ana amabwana akudya 6 billion pa chaka fees yokha nde report inanena kuti iya zimenezo zithe magalimoto onse amene akuyendera amabwanawo kumenekoko akhale chani akhale 2500 cc osati 3500 ija akutha mafuta komanso fuel aziperekedwa wochepa chinanso anthu amene akulandira ndalama zochepa hmm, salary ikwere ndi ndalama zimene ataseve kuchokera ku ma fuel allowance-ku komanso kuthesa mm, school fees za ana ama big apart from eh, anthu amene mwina ali kunja ngati kuma, kuma, kuma embassy nanga si ku dziko la eni munthu wanya- wanyamula mwana kumenekoko ufunika boma lizikupusha Koma munthu uli kumalawi konkuno basi Hmm? Ukulandira kale salary yambiri koma ana akonso ndi fees ikuchokeranso ku boma ndi zikuononga fees kum- zikuononga ndalama za boma wena. Ndi zimene ananena kuti zimenezo zithe. Ndeno mukuthanso kuona pamene po- oh nchifukwa chani nchifukwa chani anatani anafuna kuti eh, eh, mali- ma- malifomu aja olo a dpp wo sangawa- sangawagwire sangawagwire chifukwa choti eh, amene malifomu amene anapanga propose ndi ena ake a danger Chachitatu, kagulidwe ka katundu m'boma. Inu ndi ine tikudziwa zoti ngati kukubedwa ndalama, ngati kukuchitika katangale m'boma, ndiye ndi ku procurement iko, mm, amene a Chilima ngakhale, ngakhale nawo, eh, anakhudzidwa ndi mulandu uja wa chani, wa, wa, wa, wa ku defense uku, ku mdf uku, koma report imene anatsogolera ananena kuti. Kupanga bid kwa mapepala kuja kumapangisa kuti pakhale katangale wambiri. Komanso kuli anthu ena ku procurement ko contract ya ndalama zambiri amaiduladula mm kuti aka akatulusa ma bid aja anthu asafunse mafunso ambiri. Ndiye kufunika planning yabwino yonena kuti kukufunika kugulidwa chakuti mm. zilembedwe bwinobwino, apange plan bwinobwino komanso akuti zizikhala pa chani pa internet online osati ya mapepala chifukwa ya mapepala ija imakondera anthu ena ake ananenanso kuti ku procurement iko kuti munthu amene sanapereke katundu wabwino amene sanapereke service yabwino ameneyo asazapasise- asazapasidwenso tenda ina nde kufunikanso kuthesa zimene zikuchitika kukhale wina wake woyang'anira matenda oyang'anira kugula katundu kuti katangale athe komanso azikhala pa chani pa internet imene amati online bidding that way akuti zinthu zitha kuma kumaoneka kuti zikulowera kutiko. nde anapanga propose kuti for example eti ngati panopa akuti mm, mm, mm, imene amati PPD, ppda ija akuti mphamvu panopa sizikuoneka chifukwa choti muli ti anthu tinake toti timayipingapinga nde sikugwira bwino ntchito nde anapanga propose kuti kukhale chani e procurement system kumene koko komanso task force yoyang'anira chani ma matenda osamangoti uyu wapereka mm, lowest price oti akufuna kugula katundu wotchipa kwambiri basi mpase tenda amene iyayi akuti kuzikhala quality yabwino komanso zinthu zimene zitabweretse value chachinayi chimakhuza ndalama zimene akuwononga mabwana amene akulembedwa ntchito mu boma pomaliza lipoti ija inapezanso kuti Mmene boma likugwirira ntchito silikuoneka kuti likulowera kuti kapena likuchokera kuti kapena likusatira malamulo ati iwo imene akunena kuti mm, government has unclear definitions and conflicting laws for example kodi secretary wa uh, uh, uh, a president ndi cabinet ndi wambali iti chifukwa choti kuli executive kuli chani kuli legislative iye ndi, ndi civil servant ndi wagwira ntchito mboma kapena eh, wagulu la kwa president iko ku executive iko nde ndi zimene amanena kuti pali zinthu zambiri zimene zikulowererana lowererana nde amafuna mm, kukhala ndi uh, clear definitions yonena kuti wakuti wakuti ali pakuti pakuti ndipo ntchito yake ndi yakuti yakuti komanso tikulowera kwakuti kwakuti mm. so uh, mali- malifomu so anali kumbali imeneyo ananena kuti eh, civil service ikhale civil service boma likhale boma achina u- u- ku executive nde pano pano ndikukhulupirira kuti mwaziwa chifukwa chimene a Chakwera sankafuna kuti malifomuwa mwaziwe komanso mukuziwa chifukwa chimene a dpp or a peter mutharika sangapangire implement ma reform amenewa koma munthu amene akusintha kufu- ku- akufuna kusintha dziko la malawi ngati ali serious choyamba adzapanga implement ma reform atiwo kodi ma reform amenewawa ine ndine Timothy Mbakaya timapangala ma VN angati ilili tambirimbiri kuti muzitani eh, muzikhala muku mukuganiza kawiri katatu kuti kodi chikuchitika ndi chani eh, chimene tauzidwa against eh, chimene chimene chikuchitika anyway uh, cheers bye